ee eh, ọha na eze ndewone ee eh, ana m asị ya dịrị nwoke mma ya dịkwara nwaanyị mma ee eh, ana m asị nke ọ bụla onye ọbụla chịrị ya zere enwere okwu dị mkpa m ji bịa taa okwu a kwa na achọrọ m ikwu ya n'asụsụ Igbo na mbụ onye unu na-anụ olu ya taa bụ nwanne unu nwoke ihe eji mara ya Chief Eziokwu bụ ndụ nke mbụ ma okwu asị bụ ọnwụ nwafọ Mbaise ee ana m asị ya dịrị unu mma ee na mbụ ọ wụrụ ma ha a wụ gị ụbọchị mbụ ịhụ ihu a n'ihu efere mba ụwa ee ana m asị ya dịrị gị mma ee ya wụrụ ma ị naghị eso ee chief eziokwu bụ ndụ nke mbụ ma okwu asị bụ ọnwụ ana m arịọ gị arịrịọ sị gị were ọsọ were ije sonye nwanne gị n'ihi ee agbakọ aka anyụ mamịrị o ji agba ụfụfụ hmm? nwa nna ya dukwanyere ohi o ji eji ụkwụ agbaka ụzọ igbo wụ igbo ndewone ee enwere okwu dị mkpa m ji bịa taa okwu a nkwechọ ka m kwuo ya n'asụsụ igbo wụ ọmịa na yọm ọ ka njọ na-abịa ọ ihe gbasara okwu China ee ị gaa n'efere mba ụwa taa ihe ị ga-ahụ onye ọbụla gbagha na China nwoke ukwu na China nwoke nta na China ụmụ nwanyị na China ndị nne bịawa China gee ntị ndị Igbo ọtụtụ mgbe ka ihe na-eji eme anyị n'aka anyị nga o shi abịa ọtụtụ mgbe ka anyị na-anọrọ anyị eme onwe anyị ihe akaji na mba ndị ọzọ ee okwu a m na-ekwu taa ee ya ewutele gị ma ọ gbasa gị kama ya gbasa gị gị ewere nwayọọ chegharịa ma chegharịkwa ọ gịnị ka m na-ekwu okwu a wụ ihe gbasara ụmụnna anyị ndị agbagha China geenụ ntị oke nọ n'ọhịa oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ọhịa sa azụ nọ na ngịga ị hụ na nga unu marala gbawa China ụmụ Igbo pụrụ na ntu n'aka China aghọkwala Dubai ị hụ na nga unu mara gbawala China onye ukwu China onye azụ China onye mkpụmkpụ China onye ogologo China ihe na-ewuzi ugbu a wụ were na akwụkwọ ikikere chọọ otu i ji abịa na China ụmụnna ọmịa na ya ọ ka njọ na-abịa unu agakwala na China taa unu ga-aga jee elu ụmụ Igbo tihi n'ihere n'ihi ọtụtụ ndị wụ ndị ekwensu na-eji eji arụ ọrụ dịka ndị mmadụ na-asị ekwensu mụ amaghị onye wụ ekwensu kama na ana m achọpụta na enwere ndị nwere agụrụ ime ihe ọjọọ n'ime ndụ ha ime ihe ọjọọ na-atọ ha ụtọ ime ihe ọjọọ na-agụ ha agụụ gee ntị ya wụrụ ma ị nọ n'otu ndị dị otu a wefụkwa aka na China agakwala ebe ahụ jee ritere ụmụ igbo nri ọjọọ agakwala na china ga-eje vuru ahịa ndị mmadụ gaghị akwụ ụgwọ agakwala na china ga-aga jee gwuo wayo ka ị vuru lọhụọ bịa fee ego a hụ gị sa gị vutela ego ya wụ ahụhụ onye ọdọ n'ihi amaara m na ọtụtụ ndị wụ ha gafe ogwe ha asị ka ogwe ahụ gbajie ya wụ onye ọbụla maara sị ọ wụ onye igbo na-agba na china herewa nkịta gị aka ya wụkwala na dubai n'ihi ọtụtụ imerime na ụmụnne anyị ha ndị nọ na dubai mere arụ kpọọ ụmụ igbo hụọ ihu ọjọọ ya wụkwala na South Africa n'ihi ọtụtụ ụmụ igbo ndị gara na South gara jee ritere ụmụ igbo iri ọjọọ ihe m ji na-ekwu okwu a wụ adịghị ama ama o gwara o n'ihi ọtụtụ ndị ọzọ ndị ọ na-agụ agụụ ịga China jije ịgbagharị mara otu eji ha afọ ndụ na ezinụlọ ha ka ndị agaghanị ka unu eritekwerele ha nri ọjọọ n'ihi gịnị ọ wụ unu ga-akpọ onwe unu ahụ ọjọọ cheteni na anya niile na unu na ebe unu nọ oke na ngwere na ebe unu nọ cheteni na aha ndị igbo wụ osu ọjị ọ dịghị mma na mkpọrọ ọhịhị mgbe ọbụla ị nọ ka uche gị dị ya etikwele ndị igbo ihe ihere esukwele nwanne gị imi aga m ahafụ ihe onyonyo a taa aga m abịakwa ọzọ ịkpapịakwa okwu ihe gbasara ụmụnna anyị ndị ọ na-agụ agụụ ịga China na na ndị gaga na China iji ji ịzụ ngwa ahịa ma wechi otu eji ha afụ ndụ onye ritekwarala ha nri ọjọọ aga m ahafụ okwu a taa ka ọ ghara ịdị ogologo ụbọchị nta ka a chụọ na owere nchi i nweta ozi a gbasaara ya ụmụ Igbo ebe ọ bụla anọghị ka ha hụ ya ka ha gee ya n'obi ọcha i nwee ihe i chere kwuo ya n'ebe a na-ekwu ebumnobi ma nyere nwanne gị aka Chief Eziokwu bụ ndụ nke mbụ ma okwu asị bụ ọnwụ nwa afọ Mbaise tinyere aka na akwụrụkwụ hụ na akara gazuru mba ụwa ana m asị ya dịrị unu mma ụmụnne m nke onye ọbụla chiri ya zere ụbọchị nta ka anyị chụọ na owere nchi ya dịkwara unu mma onye nwere ntị ya nụrụ n'ihi ụkpara okpoko gburu ọ kwa ntị chiri ya onye a hụrụ taa ka a hụkwa ya echi ụmụnne m ụwa dịkwara unu mma o chief eziokwu bụ ndụ nke mbụ ma okwu asị bụ onye mbaise ndewonu